ofuna kumvetsetsa lero right sunganene za uchembere wabwino osafika ku chipinda m'bodza monga panima pano zikakambesa kunyawu pamene tabweretsa uchembere wabwino ikwiya chilichonse chili ndi pogwera mtsinje uchembere wabwino umagwera ku chipinda komanso kuli gulu la malangizo ya pabanja nzodabwitsa kuti wena wanzeru zawo nkumati tiulaula nzodabwitsa CCAP omapereka chitani cha mabanja katolika opereka malangizo achaniso komanso wena ndiovuta wanthu omadana niulula zenizeni zimene munthu wina athutsa kukana zonse kuti ifuno langalipilidapira paja ndiovuta munthu Komanso ifeyo zinazi sikuti tikungonena yayi. Tidafufuza mokwanira tapita ku ma TA ngati m'Malawi muno Ngolongoliwa ku Mulanje na amene amapanga za uchembere wabwino Tsabango ku Lilongwe amapanga za Kwataine, Kachindamoto, Kudumpha pa Kasungu, Kaomba mundimva kaya? komanso ku Mzimba kuli Inkosi M'mbelwa 4 amene akupanga za uchembere wabwino ndi amenewowo. wonsewa tidapitamo kuti tidziwe mmene zimakhalira kuchoka yapo tidaona kuti mafunso timafunsa ni chifukwa chani azibambo satengako gawo mkazi wawo akampatsa mimba iwo kwawo mkungodya numpatsa basi za- wathana nazo nkumalowera uku mkazi alowera uku iwo olowera kuti ziupangitsa kuti mzimayi tsiku lokachira ngakhale nsalu alibe komanso azitenga ndowa ukatungitsa madzi anjerwa kokathirira kuti apeze chani nsalu koma mwamuna ali kuti uchembere wabwino oye ndiye ife tikufuna kuti zime- zimenezozo tikugwirizana nazo Nchifukwa tiulula kuti o, kodi yawa mahule amakopa bwanji azibambo athu amene timalima nawo fodya 1 tisate chimanga oti okadya ndalama no kumponera. Tidafufuza ifeyo. Ndiye tabwera kuti o, onti yawa kuli bwino tichite draw draw. Hundred hundred. Tione uyu a- akhale wowina ndani. azingokhala kuti mwamunayo ukulubuzo mapita kuti kumponera osayamika kwa mwamuna sana sayamika uchembere wabwino oye ndiye pano ndifotakula ine sinyengerera kaya kukomera kazikomamuna tuyambana ni mamuna

Kaya mwandimva kaya? Komanso ndikufuna kukutsimikizirani kuti sizochitani za ndale za maufumu uchembere wabwino yayi. Wina asabwere ndale zake zabodza. Kapena kampeni ino ndi zobodza. Yawawa ndi a group. Ine ndine mwana tikafika pa ufumu ndati kusiyana 100 meters. Yawo ali patsogolo ine ndikutali. Woti uli mbwere kumene ndiri kugwada kuyambira kuti gogo pepani gogo. koma ukafika pano ngati nenda pano nkhani ya uchembere wabwino mwana wanga bwana wondi tachaira ni mbanja bwana ndineyo takakhalani pansi moti mukapanda kumvera za ine nikuchotsani ntchito nkhani yatani menepo yatha chifukwa wena oda udindo sotenga anthu 100 amatenga ndi mmodzi titasankha awa wena amabweretsa malipoti osiyanasiyana omafuna chisankho kunoku mafoni amabwera kwa ife tikachite chani chisankho chachiyaninso china woti wanthu adapikisana anthu ngati tivutengo chilo ke akhale ndani mzake wawo agwire ntchito limodzi nkhani ni chani chitukuko

za anthu awa nanena kale kuti kuyambira lero amene atsalawo mkawauze tidanenanso kuti kuno kukhale misonkhano mudzi uliwonse ife tipondeni kuteko mudzi uno wachiwiri komanso tikayenda midzi ingati tipereka mphoto kwa yawo Cheya ogwira ntchito bwino zithandizo zikabwera tiyambire kuona awo olugwira ntchito ndi anthu awo adera nchifukwa chake wiki ikubwera ya mawayi tikufuna kukapereka mphoto kwa chimulu kuti nyumba ya mlangizi tikumalapo denda denga takonza kale kuti cbcc amanga kale matoileti mafuta atena ndikonzani apafupi ife tikubwera kuno kati pamodzi kaya woti mwina mwamwe ayigatwika mayiche mudzamva magalimoto akutsomu ndibi takutikuza ndifu topo musaode safari iyayi ili ndalama m'manja mwa akazi mai uchembere wabwino woye Eh, tikapereka ndiye tikamafika pa cbcc timapereka mwina 50000 mbale makugoma komanso mablankete mipando

tingopempha mafumu amene tikatule zimene za abe mablanketi kopagona nkhani chifukwa timayikapo mafumu mutaona mapangano amenewo sizocheza ni ulendo mikeka ake sijose ndi mikeka waka yaboma ndi kuchoka konko kuboma ndiye zimenezo tikufuna kunonso zitani pano zifike kuchokera mwa yawo ni mafumu yawo uja ndi wabwino uye gogo namva dandaulo lanu dandaulo lanu ine natenga ngati kodi ine ndi munthu amene ndimapanga za changu ndibe zodoweza yayi mafumu onse a Chimungu amafika 100 chani kasi mafumu ochuluka anasonkhana amene kuja kuchokera ma- ma- makomiti yonse anapempha za chipatala kuti kiliniki yochekesa azimayi chikhale kumwe kwa Chimungu komanso uh, lufuna nyumba ali nayo kale walufunanso timankhwala tiwana tizilandira mankhwala kuti wakhala osokera nthawi yaitali koma pomwe odangomva pompo pomwe anaimbira DHO kuti DHO adachita refer mtown kunja town ukafunika nduna pompo kuchita connection zichitike changu zinthuzi uche pabwinoyo zimenezo zatheka chifukwa chani kuli mtsogoleri wamphamvu ngati mmene oyambira ndiye kuno chimene ndingakupempheni ngati kuti CBCC idalipo omwe idati ine ndikulamulirani kuti mukumane mafumu nonse malowo mukawakonze pakhale matoileti awiri bafa komanso nyumba ikhale yabwino ifeyo tibwera tidzawa komanso timagawana popeza pano tikadali osauka sitingapange zonse tokha inunso kuno mutengeko gawo mafumu ni makolo a wana amenewa nimutengeko gawo tipamodzi kani monga ngati kwa Chidola gawo limene odatenga odati aa ayi bweni kuno bweni kuno mama

sitikayikiranso za inu ayi taona kale kuti ndinu anthu abwino kwambiri kuchepera bwino we wadanena kuti ife mafumu tufuna mwana aliyense ku- pakutha kwa mwezi 1 to 30 azingopereka ka 200 kwacha tipamodzi ka ndiyeti mwana wa Nabanda 200 o Nangondo 200 gawo li- chifukwa chani kuti za chakudya sitingakwanisa koma zoseweretsa mabuku chani titenga chile kamwa ndimva kaya koma inuyo mungotenga gawo chabe loti kuti kamwana ka 200 ka 200 kamene akapereka ndiyeti komwekonso kazipanga chakudya tili pamodzi kaya kaye ayi kashuga kabwino zakudya ake ngokhala phala ndi tishuga zitheka tipamodzi ka ndekuti akamwa shuga zatha kudya akhala pa tebulo paja ndati tilepekeze pa mpando wake mwana winanso pa mpando wake mwana winanso osadyeranso pansi ayi aliyesemika dandanda wanoyenda uko wanoyenda ndiyeno akatopa mphasa zija kuchipinda nomuyanzira agone mwana pati pamene mwina wadzionongera mabafa aja matoileti yalipo awiri kati pamodzi kaya ndeti mafumu adatenga kwa gawo lokhala osagona atona basi khanditu pano ilipo uchembere wabwino oye ndiye ineyo pano ndikaponda pano mene ponderapo niulamuliranso pa pempho lano kuti mwagwera mukhale inu ntchito yanu chifukwa ifeyo amalawi tizithe tokha mmene tayambira bungwe tokha tayamba tokha bomatu lango- langodabwatu kuti zatheka bwanji nchifukwa chake lazizwa kubwera kuti ayi mafumu otende tiufuneni tikuthandizeni tidati tichite CB- CBO wadakana oti nimkhama mchimwake ndiye tati okay mwachita bwino inu ife tikhala m'manja mwanu koma ifeyo tufuna wanthu wamachilira pa njira kuno kwathu ku area ya chipatala cha Mponela chifukwa cha mitunda ni italiitali tufuna galimoto mayi mimba ikateta ose mwamwa- mimba tolo tikuli yapa kaufa yapa aa azimwe abasi ine machafuta ndiri gamo tisamange uti ya uchembere wabwino tapeze pakhomo takwera tiyeni ose chiyapa nje akabati mimba kwanga ine yutama kuwa kutali Ita- uchembere wabwino we sitikufunanso kuchilira pati pati ikamtule kucha ti pamodzi kaya ndiye zimenezo ziwe komanso tidawauze kuti palufunika ofesi ndi ofesi yoti patauza komanso da ochita launch tichita launch kuti madziko lapansi kudzakhala atolankhani boma manduna adzabwera mwandimva kaya dziko lapansi lidzadziwe kuti zithandizo zipezeke malo ena aliwonse so nchifukwa yake tikufuna kunena kuti inuyo kunoko sibwino mumadera a chipatala cha Mponela musakhale opanda makomiti chifukwa kumene kukhala malamulo ndiye kuti mudzavutika amene mulibe makomiti makomiti ako kwa malamulo adzayika magulupu mazina uchembere wabwino we kaya mafumu kumukumva chipatu makhala kutali we zikomo kwabasi Ah, ndifuna ndikukumbutseni ichi uchembere wabwino uwu ndi osiyanapo nuje timadziwa timanena kuti munthu akachilira pa njira kapena pa nyumba akapereke mbuzi kwa a TA

posankha makomiti opita ku seminar osakondera wakwanu kokha kokha msonkhano uno sunati ukhale kuno tachiti kuti yayi tokenso kuti tibwerenso kwanu tifuna madera ena onse osaika mbali imodzi uchembere wabwino we

Ulendo winawo tikayitananso asabwere omwe aja basi apatseko zawo okadyekotu kani pamodzi kaya tidzipanga choncho mpakana aliyense adzadyereko chinthu chinchake cha mafumu osati kumangokondera komanso makomitiwa sitifuna kukhalamo mkazi ofumu kapena ofumu amene ofumu pokha ni cheni sini komiti ogulupu pokha ni komitinso asinyo pokha ni komiti wanthu wamudzimo ndiwo akhale pa komiti azibambo 5 azimayi 5 ngati mudzimo achiwona azimayi chabwino koma azibambo akhalepo pa komiti fo uchembere sungachire wekha wopanda mwamuna kama tipamodzi kaya komanso nthawi zina tizikuitanani ku Mponela koma osati seminari msonkhano pa ground uja madzidetsanoka komanso nthawi zina tizikuitanani kungokamba nanu kuti mutiuze nzeru kuti tiyendetsa bwa chinthuchi uyo nde tizikakhala mu hall mafanta mkati ma bread zosiyana ndawena ndikakaitano la tangu mwa bread ngaudati seminar ngeteka kubweko chachi kuchepera kuita kwake koma tili limodzi azimayi acha ndiye ineyo Ndiona ngati kuti dera lonse lino titagwirana manja tidzatukuka ni mwayi potsogozedwa ndi anthu osiyanasiyana kuti ngakhale ku state house kwa president tioneko nkhani ya uchembere wena timamva ya ku Ntcheu yemwe Joyce Banda adatenga mafumu aku Ntcheu kupita ku britain nkhani ya uchembere chani olo ndikakutengani kupita mmene ndapita ku Ntcheu kwadabwa zoti anthu akutukuka chifukwa cha uchembere mkozi kwadabwa manyumba yabwino ma ndipo za- ndi- zabwino zokhazokha ndiye ifenso kunoko tifuna mafumu akhale ni mwayi umenewo dziko lino tonse tilidyera nawo osati munthu mmodzi yayi Amen. uchembere wabwino oye Oye. tere anthu amene simudayike makomiti ndikukulamulirani kapena kupemphani yikani makomiti chifukwa panopa tiyamba kwa tikupita kwa Chakhaza tsopano fa cha Dzoole bibwino tamaliza tipamodzi kaya fa Chakhaza ali pafupi kwambiri apa kusiyananso ndi Dzoole kumunsi Wa- mwandimva kaya Dzoole ewu fa kumene kuti tinakafika kukhwawa ntchito ndi yayikulu ah wena amanena kuti ah mwina anthu amenewa mwakuti mwakuti ayi ife tikutsimikizeni kaya inu mubwerera mbuyo kaya simubwerera mbuyo ife taponda mwala ndipo tipitiriza patsogolo kukonza miyoyo tigwirizana ndi miyoyo ya anthu kuti ikhale yabwino ndinasangalala ndi asekretari amanena za kuchipatala zoonadi kuchipatala kudali nkhanza zochita kusefukira koma pano wayamba kuchita mantha ine ine mukalowa mu maternity inu mmamenya wanthu muno bwanji yayi timatopa ntchito e tatopa timatopa e chifukwa timachita nkhanza komanso anthu anu ndiovuta e mwakuti amatero ndiye tidachita kampeni taonjezetsapo wadalipo 16 pano polipo 22 inu mmamenya azimayi munthu uja amavuta chifukwa cha ululu nchifukwa chake amavuta cho ndiye munthu uli pa ululu kale winasi nukumbuka mafumu amapatira Haya. Zipongwe.

no mwana azingokhala kuti kani atani indeka indeka wateka uchembere wabwino woye and zimene timanenanso kuti muzikondana mnyumba m'mabanjamu kuti mimba mwamuna azitsatira mpaka azitsata zimene sitifuna musamamkanize chifukwa azimayi ena mmagawa dala chikondi kwa anthu ena azimayi ambiri achimalawi apa apadera masana maka- uchilimika mayi mmakanitsitsa ukana kuti Silikani gogo lomene. ineyo toto uchembere wabwino woye kumbukani ndi azibambo ambiri amalawi sitilimbana ni mkazi pa nyumba masana mmangoti tikachoka kumunda ukalima tikatha ulima ndetu kuchako mutipatsa madzi tisamba tivala kashati kathu ulendo kuti kuthelini wena ku Mponela inu muli pano pakhomo kuti amunanga ni okhulupirika mulugawa chikondi nokha pamene mwamuna ku- kudya chakudya ichi a- a- anakodzoza mabuku komanso chilungamo chake ni 24 hours mwamuna afuna adye chi 20 cha 24 hours. zinzano mwamuna ayi aa ndi chifukwa chake ngakhale mumpatse mtundu wanji usiku kuchipinda upereka chakudya chilichonse koma akangutome vimasoso kwa mkazi mzake wa, wa mzake mkazi vimasoso komatu adye usiku osera uchembere wabwino woye mwinanso inuyo ma- inunso walipo ena wakwiya azimayi amachita kuchalenja ngati umalize malize akamaliza kumpatsa ndithu takolupire koko koko koma osayamika mamuna osayamika yayi ndiye usaganize kuti mamuna 24 hours nthawi yonse amafuna atadya ndiye tikufuna inuyo lero akangosama mwaphika nsima muza kudako akamalira kuti sono simujera atu badala mdyerekezi akadya oze yenda bwino ayi uchembera bwino we ngapa simukuchaya manja mukunama chimene tikufuna ifeyo tikufuna chikondi chenicheni chimene chidalipo poyamba paja cham'banja chibwerere mkati pamodzi kaya ndikuganiza kuti mutati mwatsatira zimenezi mwina mwamuna mkazi wake akuitsatira mimba yake uchembere wabwino woye mwina zikatero ndi mimbayo mwamuna aziitsatira mkazi wa usiku ndi wamasana amakoma kwambiri ndi wamasana umuona chizo palibenso pobisa ayi kumachita kuona kuti amadamu ndi awo bwino bwino koma usiku zimakhala zongowodzera pena wakhuta mowa zosayenda yayi inde kaya umachita kugwira kuti mutu uwu ichi nchimsana umangochita mosisita uchembere wabwino we mundipepese sikuti nikungonenayo izizi zimene tidafufuza kwambiri kuti azibambo ambiri azikazi awo amakhala osasamalira pankhani ya uchembere choyamba inuyo chifukwa chokaniza masana mumaona mwamuna uja amakhala ni zibwenzi chifukwa chofuna eya mumvuti

Eh? Eh, ya watu wa kota ya. Chuta nguo. Ndipo yonena kuti pepani munitoke kwa mimi. Zimene zopangani Kamuzu ankanena wana wasukulu kuti mikanda asavale. Poti ana asukulu akamalemba amalakwa mkazi uja akamasamalira pa mwana wina wamkazi yapo mamuna pa mkazi wake.

kwa magalimoto magalimoto akuchuluka mene ndiponso tizivuti zake akutsata basi wangutululungikata twaja supota chipo aa Eh, walupo koma upeze kuti kuno kwathu kuti upeze munthu ali ndi mikanda mzimayi Eh, pakati pa anthu 100 kuchotsa anthu 101 alibe uyu alibe ndiye ndikufuna mwamuna wanu azisangalala zimenezo mkapatire mwamuna wanu osati wachibwezi koma pamene uchembere wabwinowu Eh, komanso ngati achewa alomwe asena angoni amakoza nkhope ya mzimayi tili pamodzi ka Eh, awa anzathu achiyawo amene aja amanena kuti amakonda kugona na azimayi ndiye nkhope adaona kuti ziziwachedwetsa

mutenge tsokomole nkuika pani atani yata manja mwake to yata basi. Eh, pamene mwamuna azisangalala Eh? Eh, mwamuna azitani zosavuta utachuna mezi bwinobwino nkuika bwinobwino ndikukuuzani Ah, kungoti mwamunayo akakhala osayamika basi koma osatenga kuti pokapoka azidziwa kuti ndi mkazi mkazi mulungu adampanga modabwitsa ndipo mphamvu ya mkazi thupi lake amati pachingerezi kuti sensitive tidasiyana 100 percent ife ndi odula kwambiri osamasewera ngakhale timakuzunzani koma ife tibe kolola

uyu tili pamodzi kena kaniyakani uchembere wabwino woye nde ifeyo tikufuna kuti iya zisatero mwamuna akakhala ndalama mm, amene ayenera kudya ndalama zija ni mkazi wakeyo osangomulimitsa kumunda fodya ayi chifukwa timafuna azimuna wanu kanozira eh chifukwa lero lino kwapitira kunyumba kuja mkasimaphuzira basi

uchembere wabwinowu nde ifeyo tikufuna kuti muzipita kuchipatala ukachire nthawi yabwino ukadikira chiyeso uyenera chipatala matenite kuti ukachire nthawi yabwino komanso muzikonda mwamuna wanu osati wachibwenzi makomiti amene mwasankhidwa musapezepo mwayi ogonana ngati munkafunana kalekale kuchokera mu uchembere wabwino iya Ah, komanso miseche sitili kuifuna pa komiti ngati waitanidwa kumsonkhano wa komiti sabwerako amene mwayang'ana ntchito muwachotse komiti yanu muike wina olimbikira tinamva wena atipatsa mayina kuti awo yamba adali oyembekezera zimene zija anena asekretariwa koma nkhani njoti tifuna dera lonse mukhale makomiti amenewa 10 10 10 10 Ndipo ndalama ochita register mu komiti ni 1000. Nikukhulupira kuti wena amene tidapanga kale mudapereka ndalama iyo. Tili pamodzi kani. Ya, ndiye tidanena kuti pa mwezi muzikumana kawiri olo kamodzi. Ndipo muzimasonkha ndalama kanu nkumaika kuti anzanu wena osadziwa ngati chimungu. Wena ali ndalama zambiri mbiri. anthu yamwe rangokhazikitsa omasonkha hundred hundred omakumana anthu ten thousand ten thousand panopo kuti oli fourteen thousand tomwe iyi mwandimva kaya ndiye chinanso chimene chodetsa nkhawa chimene chifunika nchonene kuti tufuna vana masukulu ah, makamaka ngati amene akwatiwa ali ang'onoang'ono amenewo mutidziwitse ngati ali kubanjako pali ndondomeko yabwino atipatsa malo mumasekondari malo ya anthu awiri awiri tifuna ana amewo tathandize tipamodzi kaya koma pakhala dongosolo lake lokachotsa kubanjako sitilingochita madulira mbali zonse avomere makolo akuchimuna akuchikazi mafumu mbali zonse ndiye mwana uja timtenge timwingisa sukulu mwandimva kaya tayamba kale panopo komanso china nchakuti musakwatitse vana ang'ono ang'ono ah, boma lukana tikumangani kenakaso kochotsa mimba tikumangani tisadziwe ifeyo yayi komiti imene pachitika zolakwa m'mudzi mwawo iyoyo komitiyo nkubisa tikangozindikira ife akuluakulu komitiyo itha koma sitilipita tiguza mpaka mulandu chita imeneyo kuti tizidziwa ife ni ndinu maso yathu ayi kwachita zolakwika kuno tiuzeni Mwandimva kaya? Komaso tcheya ndiwe tcheya wakomiti osati ulimbane ni udindo wa mfumu yayi. Mfumu ni mfumu. Usati usapange kanthu zina zake apo afumu azidziwa. Munotu ndamva zakuti pakuti. Mfumu uja apeleke okay kuti akafufuzeni kapena ni maluso lanu mupite mene mujamo. Tipamodzi kaya? Eya nde zimenezo zimene tinabwera kuti tidzakumbutsane. Tifuna mudzi uliwonse misonkhano ife tipiteko. komanso mukamva kuti kwakuti kuti msonkhano muzipitako nanu kukamvera msonkhano kwa anzanu ndimovuchitira zinthu zimenezi Kwachi- kwa- kwachimungu mudzi wa pa damu musanaoloke pachi mwamuna atu pafupi nyumba iyo nyumbukuyu madya mkazi wanu wake wake waipa kodi ndidawaphunzidziwe mkazi kakozezi zikhale zabwino zabwino eh?

amapangira ukasula ndiye kuti mwina kali uya ukasula ya masana mutakhala inu bwanji ni chifukwa chake ndinena kuti mchibwana angokonzani njira iyi umpatse mwamuna wanu basi ti adangovumbuluka iye kuthamanga ichitse kukatse umbuzana anthu amene papanda pana mwamuna mpata ndiye mng'ona ake adadabwa kuti kuja kulinjiriwa kona wawala akathiwa chitseko masana atulasa Toa chitseko ukava ali zona zichumanusa bwene. Aja ii kali zimene tanani ndiyeso dutsekaso babi. Ndiye mwamwayi mpamene kuti apezere vakazi kuti uthawa. Wamwamuna akuti ali kutha nuyiwala mwana wa ma- wa miyezi ngati five. Adagona mwana amene ni mwamuna osayamu usiku wosulira.

ndiye uchembere wabwinowe ndiye chonde mafumu mwina nkutheka kuti ndatenga nthawi yaitali koma nzofunikira kuti tikukumbutseni zimenezo mu- tikamachoka kuno for example tione kuti azimayi akusiyana na azimuna awo azibambo akukonda akazi awo nzoti ufunese uchembere kumayenda mimba ikabwera mwamuna atsatire komanso dzanja la mwamuna lizigona aziva kuti ntchito ili bwana ndiye chikondi tindeka osati umakhumara mwananso akhumara timotene tikukana azimayi awo oyembekezera azikana mwamuna awo ngakhale kuchipatala manene kwa wena mapeza pomwe hey usanikwe fweka hey makuta hey usanikwe ai kaza ama kwa mwami ani nini chimwa mwa mapu nanga dipesesa sisi ndakhala zabwino mwamuna mkazi ali ni mimba miyezi 6 7 8 mwamuna azikatenga chibwezi mwana cha nyumba mwana ndizona mesa eh nje zimenezo zofunika kwa majoka pano lero uchembere ah tukugwiritsa ntchito zichewa zikulu zikulu zija amanena kuti samachita kumaliziratu ife tikuti chikomekome cha mkuyu kacheseni chipamodzi totumira tino Eh? njoka ndawe ikakhala pa tchire siphe ikabotani pitani kuchipatala kuja wali nawo mankhwala opanga ama- mozambique amatiruwa chinena ichi kuno amati chinena chizikhala chofufu chaching'ono yani lwena uchita zachikuda chifukwa ku mtundu wa munthu wena umakhala matupi awo otero ndithu koma wena chipembedzo chawo zili bwino ndi amene sizili bwino zilipo zimenezo kama ndivyo eh eh chitu chitu kamenya kofu zije nenje nenje kuje kwa bwino we eh jeru mtu mache uda pano ni kurapo ni kurapo ba nderu eh inu ndi chakuja chatu chani ndetu funa muzikhala bwino bwino limodzi ndikutsindika zimenezo kenaka ndidzatha kuphunzitsana kodi nchifukwa chani tukana asikana kuti ang'onoang'ono adzikwatenga mimba kapena kukwatiwa one ziwalo zimakhala zosakhwima amene aja nthawi zina mwangozi amapezeka lili likango limakhala madzi otentha kuchiberekero komanso amatha kukhala ni nguli nguli tikapise timayigwira wene imatsekeraka koma wene sitheka koma wene imakhala mkati ku centre tidzakuuzani mmene zonse zimene zimapangitsa mimba onanu wina osayitengapo chikhalire kaya mwandimva kaya komanso mzimayi amakhala na mavuto 9 pamene mwamuna na atatu okha tidzakuphunzitsani zimenezo kaya tili pamodzi kaya eya ndiye akakhala kuti ali ndi nguli ndiye kutenga mimba ziwalo zosakhwima omachita operation wina mpaka kumwalira kumene wena kumati mwananga mwanino mwamulo odammanga kapena zakuzaku tili pamodzi eti ndiye tikufuna kuti tikhale ndi uchembere wabwino ana akule bwinobwino ma- ziwalo zawo zikhale zotani zokhwima tili pamodzi eti zimenezo zimene timafuna tikudziwitseni mwa lero lino koma zinazo tidzakuuzani ndi semina nthawi yanu ikadzatani ikadzakwana popeza mulipo ambiri eh amene musadayike makomiti ikani tapezani eti eya amene mulibe mafoni lero mupeze mwayi mutenge kwa sekretary akupatsani mafoni athu tili pamodzi eti uchembere wabwino woye Ah, tifune mafunso ndikukakhala pansi kuti tiyankhe mafunso angati mwatimvetsetsa zimene tikufuna inu